ndị nne wu la nna wu hụrụ la anya ị bịa gwa cross family abịa la family ahụ e nwee nwa a kpọrọ ashị ị la-elele nwa ahụ dịka nwa ahụ a kpọrọ ashị shị onwere gị ihe o mere ihe ma ha kwa ọ pekwere bịa mpe akpọ ya ashị ma malee anya o shi la ịdụ njọ ụfọdụ na-awụ omume ụfọdụ na-awụ nwa ahụ fụta o shi la nwata gbaa njọ ọ dụ ike a shị gawa kute mmiri ọ jụ jee see efere ọ jụ jee mee nke ọ jụ abịaji ya mekataji ya nne la nna dọgakata ha kpọ nwa ahụ ashị enwekwara nke ọ awụ nne hụrụ anya nna nna ndụ nna na-ahụkebe ji ọkpara ha n'anya ndụ nne na-ahụkwa ji ọkpara ha n'anya mana e nwere famili ọ awụ na-enwere ike nna ahụ ji ọkpara n'anya nne akpọ ji ọkpara ashị nna ahụ nke abụọ nna akpọ ya amagha ihe mere ha nji kpọ ya ashị nwa ahụ bịa ọ bịa soro larị ya atị laakọ hetie nne ya kpọ nne ya ashị hụ nna ya la anya ị hụbego famili ndị ụlọ ọ bụrụ la ị wụ nne la nna ị ga-etukwuru ala gee onwe wu nchi lelee ma o nwere nwa wu ị ka hụ la anya ma o nwere nke ị ka kpọ ashị maka la ihe m ekwu shi la aka nne la nna ọ wụ la ị wụ nne wụrụ nna kpọ nwa wu ashị ọ adịghọkwala mma nwa ọbụla chọrọ ka a hụ ya la anya nwa ọbụla chọkwara ka ka ya wụrụ favorite nne ya la nna ya even nwa wu nke mmeme ajọ ihe ka ị kwesịrị ịka hụ la anya maka na ọ bụ la ị hụ ya la anya kpọmata ya nso ọ eme nwa ahụ o mekata o chenjie o nwere ụmụaji mgbụla oshi ka ha na-ezu ha na-eji eri echi ya egbe la isi but ma ha hụ nne ha n'anya ọ na-enye aka ọ na-ehe o nwere nwa- o- nke o ya eru nwa ahụ nwere ike gbanwoo ma ọ bụrụ na nne ya wụ ezigbo nne na-akụziri na ihe a ihe emego ha fụkwe na ndị iro na-achịkwa m ọchị ihere n- ị wụrụ nne la nna lele ma ị lọkata gosi ụmụ beerụ ha akwa o nwee ihe ha mmeme adịghọ mma bebe ha shị wu bịa ndo ọ wụ sọsọ ụmụajị la-ebebe akwa ị la-ashị ha ndo ka ha marụ na o nwere ihe ndị ị ya-asọ na o nwere ihe ihere ị chọghị ịhụ na o nwere ihe ndị ị ya-asọ ọ bụrụ na nwa wu la famili ahụ ị kpọ nwa ahụ ashị nwa ahụ ị kpọrọ ashị agakwa agbakwute m ihe na-eshiri ike ọ la-aga ezi ezi ihe dụrụ mma ọ la-aga ezi ezi ọ dụ mma nne la nna ị mụọ nwa gbaa mbọ hụ ụmụ wu niile n'anya ofu nje o nwee nwa ị kpọrọ ashị taa laahụ azụ adakụ adamma shị laahụ azụ jee lee ngwanụ nke ị ka hụ n'anya karịa ibe ọ dụ ọkwa bịa mma mee ka lọv ị nwere dụ equal adakụ adamma ada adakụ adamma ada maka na ihe e ji ekwu okwu la wụ ụmụazị la ebe la-ashị ọha chọọ ka nne ha ma ọ nna ha hụ ụfọdụ n'anya kpọ ụfọdụ ashị ọ na-eme onye nke a kpọrọ ashị oge ọ wụrụ lọlọ ka ndụ agha wele ọgaji awolu ndị e ji mere ọyị echi dị ime ị maakwala nwa nke chukwu ma agọzi o nwere ike nke ahụ ị kpọrọ ashị chineke bịa agọzie njikwala ya ihu ị ji eje amataba eziokwu la ị wụ nne ma ọ la ị wụ nna ị la-ashị la ọ mụ mụrụ ụlọ ahụ ọ m la-evuru ngo 9 months but meere ụmụazị niile ihe ka ihe niile baa